aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka jabaraninso mande la nin wagati in na an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo bi ye kari novanburukalo tile saba sanba fila ni mugan ani naani aw bisimila aw ka kunnafoni kɛnɛ kan bakuruba kunnafoniw na an ka kalan minisiri bɔra ka laseli min kɛ an ka jabaranisoba kan an da bɛna don o la fo ka taga se min ye an ka cɛden minnu ni tora kɛlɛkɛyɔrɔ la olu ka sifinnaka minnu bisimila an ka jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta fɛ. An bɛna an da don o fana na ani o ɲɔgɔnna caman. Aw bisimila. I n'a fɔ n bɔra k'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na, arabadon octobre kalo tile bi saba san ba fila ni mugan ni naani, an ka jabaranisoba kan ni o ye ORTM ye, an ka kalan minisiri Amadu Si Savanɛ bɔra k'a jira ko Wagati min fɔra an ka kalanta la ni o ye sini ntɛnɛn ye novanburukalo tile naani sanba fila ni mugan ani naani ko o bɔra wa ko a b'a da kalandenw ani kalanden somɔgɔw bɛɛ lajɛlen tulo kan ko maaw tun bɛ kalanso minnu kɔnɔna la ko o maaw bɔra wa ji ye tiɲɛni don maa minnu kunna dɛmɛ taara ka ɲɛsin u ma ji ye tiɲɛni don kalanyɔrɔ minnu fɛnɛ na fɛɛrɛ sɔrɔla o kalanyɔrɔ ninnu caman na wa a ye a jira fana ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛna sigi sen kan yaasa min ye san ba fila ni mugan ani naani san ba fila ni mugan ani duuru o kalan bɛ se ka kɛ denmisɛnninw fɛ cogoya min na hɛrɛ ni badenw kɔnɔna la wa ko kalandenw ka u hakili latigɛ sabula ko kalanyɔrɔ ninnu u bɛna na saniya yasa u ka se k'u ka kalan kɛ kɛcogo ɲuman na alamisadon ɔkutɔburukalo tile bi saba ani kelen sanba fila ni mugan ani naani an ka jamanakuntigi général d'armée assimi goïta ye an ka kɛlɛkɛcɛ minnu tora kɛlɛkɛyɔrɔ la olu ka sifinnakaw ni u bɛ wele nanzarakan na ko les pupilles de la nation olu bisimila a kɛnɛ kan min ye premier ministre ye fo ka taga se an ka kɛnɛya ministre ani an ka maaba caman fɛnɛ tun bɛ a kɛnɛ kan ani nin sifinnaka ninnu ka jɛkuluba min bɛ sɛnɛgalikaw fɛ yen ni o bɛ wele nanzarakan na ko délégation de l'office national des pupilles de la république du sénégal olu fɛnɛ tun bɛ nin kɛnɛ kan yasa a kɛnɛ ka laɲɛnamaya cogoya min na Nin kɛnɛ kan min ye kɛnɛya minɛnw ye o taara ka di an ka kɛnɛyaso caman ma bamakɔ ni an ka rezɔnw kɔnɔna la ani min ye bange kariti ye fo ka taga se ni sifininaka ninnu ka sɛbɛnfuraw ma o taara ka di ni sifininaka kɛmɛ fila ani mugan ani duuru de ma wa min ye kalanminɛnw ye o taara ka di nin falatɔ ninnu ma yaasa u bɛ se cogoya min na ka kalan kɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔna la ka sɔrɔ u ma ɲɛbɔ u tɔw fana fɛ ɔkutɔburukalo tile tan ani fila tɛmɛnen min ye sikaso komisariya ye u ye tɛgɛ kɛ kalabanci dɔ la min tun kɛlen bɛ ka a yɛrɛ kɛ duwaniye ye ni cɛ in kun ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye a bɛ wari minɛ maaw la k'a fɔ ko a bɛna u don duwani baara la u ye kɛlen kɔ ka tɛgɛ kɛ a la u taara laraweleliw boloda a jabala la u selen u taara marifakisɛw sɔrɔ yen fo ka taga se min ye Duwani ɛnsipɛkitɛri ani a kɔntorolɛri olu ka galon tun bɛ yen ani duwani baarakɛlaw ka minɛn caman fana tun bɛ a bolo wa u taara foto fana sɔrɔ yen foto min a kɛlen bɛ ka iniforimu don a yɛrɛ la k'a foto ta nin wagati in na a bɛ an ka fintigilakaw ka bolo kan ani ɲangili min ka kan o bɛ ka da a kan arabadon octobre kalo tile bi saba san ba fila ni mugan ni naani zéro heure wagati la an ka doni ta kamiyɔnba ninnu tasuma wulila o dɔ la ka ga minnu bɛ a kɛrɛfɛ ka olu dɔw jeni nka ala ni sapɛri pɔnpiye cɛdenw ka wulikajɔ barika la a tiɲɛni fanga ma bonya falajɛkaw fɛ yen Taratadon ɔkutɔburukalo tile mugan ani kɔnɔntɔn san ba fila ni mugan ani naani turki jamana ka yɛrɛmahɔrɔnya san kelen ɲɛnamayali hukumu kɔnɔna la an ka minisiri min ɲɛsinnen bɛ an ni jamana wɛrɛ ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma ni o ye son excellence monsieur abudulayi jɔpu ale tun bɛ a kɛnɛ kan turkikaw ka lasigidenso min bɛ an fɛ yan nɔ yasa ka nin kɛnɛ n'a ɲɛnamaya a kɛnɛ kan min ye turki lasigiden min b'an fɛ yan ani an ka minisiri u kumara fɛn caman kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la bolodiɲɔgɔnma min bɛ ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ dɔ bɛ se ka fara o kan cogoya min na ani min ye lakana ye o bɛ se ka sabati cogoya min na ni jamana fila bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la kɔmanda dawuda konate tɛgɛ kɛlen don ale la ka sababuya kɛ ko a bɛ ka fitinɛw lawuli an ka ba maliba kɔnɔna la nin wagati in na a bɛ an ka fintigilakaw ka bolo kan ni o ye gendarmerie nationale ye bamakɔ kɔnɔna la a bɛ yen nin wagati in na an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye sariya kura ta ni o de ye cɛ ni cɛ ka ɲɔgɔn kanu walima ka ɲɔgɔn furu ani muso ni muso ka ɲɔgɔn kanu walima ka ɲɔgɔn furu ko o kɔnna an ka jamana kɔnɔna la ko maa o maa de bɛ ni i minɛna nin waleya in na ko i ni ɲangini min ka kan o bɛna da i kan walima ni maa o maa de fana bɛ ni i kɛra nin ko in kɔkɔrɔmadonbaga ye i ni ɲangini min ka kan ko o bɛna ta ka da i kan an ka jamana kɔnɔna la Senegali premier ministre Usman Sonko arabadon octobre kalo tile bi saba san ba fila ni mugan ani naani ale taara Koungheul dugu kɔnɔna la yasa ka taa ka campagne électorale o caravane ka taga o kɛ yen nka u selen ye min ye yen duguden dɔw ye olu ye gabakurun ta ka u bon ni o ye a kɛra sababu ye u ka jago minisiri kɔrɔ ni o ye maliki gaku ye ale numankurunya bolo o banana octobre kalo tile mugan ani wolonwula ani a mugan ani seegin boko haram ye banbaanciwale min ta ka ɲɛsin tchad finitigilakaw ma l'île barkaram kɔnɔna la o kɛra sababu ye min ye tchad jamana ɲɛmɔgɔ ye ni o ye mahamat idriss déby itno ye ale ye a latigɛ ka fara kɛlɛkɛcɛw kan kɛlɛkɛyɔrɔ la yaasa min ye boko haram ka nin waleya cɛjugu ninnu ka se ka dansigi a la wa a ye a jira ko a farakun tɛ kɛlɛkɛcɛ ninnu kan dɔwɛrɛ yasa u ka finitigilaka maa bi naani minnu tora a la ka se ka olu ta sara cogoya min na ani lakana o bɛ se cogoya min na ka sabati tchad jamana fan bɛɛ lajɛlen na nin bɛ dansigi an ka bi kunnafoni na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an bɛ an ka dibilabaarakɛbagaw fo sabula olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka baara in na an b'a fɔ ko ala ka basigi ala ko sabati an ka jamana kɔnɔna la ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma ni ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka kunnafoni di aw ma laadiriya la sukuran